ụmụnne abịala m agwara m unu sị aga m abịa asị m ka m ga m rie nri mgbe m meghe agba nke mbụ emetụ m ya asị unu ka m ga m rie nri ọkwa nri ha ka m gara rie ụda abịala m abịaghachine m azụ hmm? ee dịka m si agwaga unu elesa m ihe ndị ogidi mere obi a ihe ka atọgbusaa m ihe ka atọ m ihe ka atọ m ụsọ o ya wụ na enwere obodo nọ n'ụwa nọ n'ala Igbo taa na-echetakwa echiche na-emetakwa otu ndị ụmụ ndị Igbo na-esi eme so ya wụ na enwere obodo nọ n'ụmụ ndị Igbo taa na-akpatakwa agwa enwere obodo nọ n'ala Igbo taa ka na-akpa agwa otu ndị ụmụ ndị Igbo na-esi akpa ka na-eche echiche otu ndị ụmụ ndị Igbo na-esi eche

ị na-enye chukwu ego i jiri osi wee nweta nwanne m chineke achọghị ụdị ego ahụ millions millions chineke achọghị ụdị ego ahụ nwanne m ị mara na chineke abụghị onye ọchọ ego e ụdị egwu na ka a na-agụ n'ụlọ chọọchị mgbe mbụ mana taa ihe ụfọdụ ndị ụlọ nzukọ na-ahụga wụ otu ọbụla o siri bịa sị ka e bute n'ụlọ chukwu o otu ọbụla i si nweta biko bute ya n'ụlọ chukwu asị bute bute bute bute bute ya n'ụlọ chukwu asị gị bute ya n'ụlọ chukwu i gburu mmadụ wee bute asị gị bute ya n'ụlọ chukwu ee bute bute bute bute n'ụlọ nsọ mana ebe ọ wụ na obodo na-akpọ ogidi pụtara n'ezi ma eze ha ma eze mmụọ ha ma ndị okenye ndị chiri echichi pụtara kwuo ote ana m asị ka chineke ji ike niile kere eluigwe ka elu ala gọziele m ndị ogidi ebe ọwụla nwa ogidi nọ ka ekpere nụ ma ọ wụ ọfọ nụ ụmụnna ya gọrọ ka ọ wụrụ ihe ọ ga-etige n'echiche were ya na-eme ihe ebe ọwụla nwa ogidi nọ ha akpawa ha akpata ihe ọjọọ agịdị ezute ha maka na nna nna ha na-agọrọ ha na-eji edige ha ụzọ bụrụ uru nke nke e gosiri na nwa ogidi ọbụla shi obodo lorite na ọtụtụ maka na ama m na obodo ọbụla a ga-enwetakwa ndị ọjọọ mana ọtụtụ ndị nne na nna nọ ebe ahụ ma imirikiti ọtụtụ ma ọ wụ ndị nne na nna ndị ndị kasa n'ọnụ ọgụgụ ga-akpọ nwa ha jụọ ha nwa sị ịrọnụ ego na ị kpatara ele ebe o siri bịa onye ga onye hụ ka nwa ya na-eme ihe ọjọọ ga-asị nwa m emewuru ihe chineke nna ga-agọziri m ndị ogidi ebe ọbụla ha nọ ndị ogidi ka ọ nụ nwa aka na m were na-ajọ maka na ndị okenye ime anyị ụfọdụ ọ wụ ha ụfọdụ ndị okenye ime anyị na-ebute ihe ọjọọ niile na-eme n'ala Igbo taa ebe nwa gị ga nwa gị buru ee eh, akpa wọgharị wọgharị chiri akwụkwọ ega skuul nwa gị nwaanyị jiri akpa wọgharị wọgharị chiri akwụkwọ ega ụlọ akwụkwọ ọnwa abụọ ya na-elo bu akpa ndị ọsa atọ abụọ nye otu n'azụ ya bụ atọ ihe o jiri mgbe ọ gaga ụlọ akwụkwọ ọ wụ igwe ntị ndị ndị chankarịrị nchankarịrị m mgbe ọ na-elu ọnwa atọ ya ebuwo aba aba ee e, e, e, igwe ntị lo gị na-aṅụ nwa gị na-eme ọfụma ị jụdị otu o si weta nwa gị bụrụ na ị ma na e nwere ihe nọ koodu ọ gbawala moto ị jụdị otu o siri nweta ego kọrọ gị gawa ị ga-esi ị ga-esi nsisi ị ga-esi nsisi nwa gị nọ gị ụlọ nwa gị mere gị ke gị na-eri gị na-aṅụ ma a pụta gị asị ị chọ ka obodo rịkwa mma o ị chọkwara ka obodo rịkwa mma o mana ị chọdị ihe nwa gị mere meta ego nna m ị wụ onye oshi nna m ị wụ onye arụ ala nne nne nne nne nne ị kwesịrị ịwụ nne ị na-eduhie ụmụ gị ụzọ mana omume na ndị ogidi agwa na ndị ogidi kpara taa nwunne ọ tọgbuola onwe ya agwa omume na ndị ogidi mere wụ omume m ga-achọ ka ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ obodo niile na-eme ote ihe na-arị mma mana enwere ajụjụ ọdụ abịala m ọdọ ọtangarị mmiri ka ezinu ya arịwa abịala m ọdọ ọtangarị mmiri ka ezinu ya arịwa ọtangarị mmiri ka ezinu ya arịwa enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ụda enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ọ m jụwa ndị ogidi niile ọ wụ ha niile na-eme ote enwere ndị ogidi na-akwado ihe ọjọọ nwere ndị ogidi na-eso ndị ọjọọ na-akwado ihe ọjọọ enwere ihe ha ụdị ha brọda ụdị ha brọda ụdị ha brọda ka ekwugodi nke ọma emere ha ndị ogidi ka ọnụ nwa aka na chineke m nna m goziere m ụnụ nwunne m nwoke ese ujitekwelere m ihe onyonyo biko gị hụ ụdị na ọdọ zitere m ya o zitere m ya ka nna ka anyị na-agọzi ụmụnne anyị chukwu gozie gị nwunne m nwoke chukwu gozie gị dede m ọ ga-arị gị mma ndị ka ọ dị o ngwa ndewo alala m ka ndị a risapụ nri m o ka m risapụ nri m